a dira kan diyara jara fasa diyara kojugu ayiwa aw m'a ye dɛ ko kɔrɔtɛtigi sɛbɛ dɔnnen don dɛ ɔwɔ mandekaw mandekaw aw bɛɛ lajɛlen ni wula ni tile ani sɔgɔma ça dépend bɛɛ n'i sigiyɔrɔ don awɔ donc euh, n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen eh, malika famille bɛ fan o fan fɛ ka taa bamako ka taa états-unis ka taa espagne ka taa italie ka taa gabon ka taa eh, eh, Brazzaville eh, comment on appelle Brazzaville eh, Mauritanie eh, Pays Dogon mm, Algérie euh, Italie fɔ il faut pas que n ka ɲinɛ Côte d'Ivoire Malika famille an'a kanubaga bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen k'aw bɛɛ dansɔgɔ k'aw bɛɛ ni kɔ o y'anw fatiɲɛ de ye anw tɛ se ka ɲinɛ o kɔ donc n ka foli bɛ sɔrɔdaw ye sɔrɔdaw yɛrɛ yɛrɛ manden sɔrɔdaw manden sojurutigi n'o ye bafa ye ani n ka présidente sɔnkoma ni bankoma yɔrɔ kɔni ale manden sojurutigi tɛ se ka tɛmɛ ale kan o n'a sɔnna ko min ma o bɛ kɛ wa n'a banna ko min ma fɛnɛ o tɛ kɛ donc madame la présidente de de du projet pds n ka foli b'i ye f'i sigiyɔrɔ la i ye hɔrɔn de ye kɛko ye fɔko de ye donc n ka foli bɛ n ka président racine fɛnɛ ye awɔ ale de nana ni fpr tɔgɔ ye ani sogoba kɔni a don kɔni olu de nana ni fpr tɔgɔ ye donc n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye manden sɔrɔdaw n'o ye siko ani ras 24 ye ani malika fitini n ka foli b'aw bɛɛ ani mande princesse ee mande princesse femme battante femme peur zéro awɔ ne yɛrɛ kelen denmuso awɔ voilà femme qui a la tête sur les épaules n ka foli b'i ye n y'o de fɔ sa n k'i ka jalamanya in mɔgɔw bɛ k'a ɲini de ne yɛrɛ bɛ don o don lemurukumu ji min na pour que n ka fasa awɔ i ka fasalenya in ka ɲi yɛrɛ de ka ɲ'i la kojugu kojugu donc vraiment reste tel que tu es voilà ala k'i ka combat taga ɲɛ i y'anw bonya k'anw bɔ bolo la k'anw kunkɔrɔta mandekaw cɛ la donc vraiment ala k'i ka combat taa ɲɛ i ko muso de depuis i sigira don min e ko muso donc ne b'i dɛmɛ a kɛlɛ la n b'i soutenir o diyara mɔgɔ min ye o don ma diya mɔgɔ min fɛnɛ ayiwa i bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ ma bɛ bɛn donc n ka foli bɛ soldat invisible fɛnɛ ye

ko denjan eh, eh, eh, eh, fɛɛrɛ bɔ fɛn man gɛlɛ baloko man gɛlɛ f'a fɛɛrɛ bɔko ok donc n ka foli bɛ kamitiw fɛnɛ ye kamitiw yɛrɛ yɛrɛ les fils du mande voilà les fils de kama les fils des ancêtres mande n ka foli bɛ kamitiw ye n'o ye kayika yɛrɛ yɛrɛ n'o ye bani eh, eh, a tɔgɔ eh, sise eh, comment on appelle kem sise mc cɛminɛcɛ eh, jara kamit sorcier kamitiw bɛɛ quoi voilà international kɔnɔ n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen kaso malika n ka foli b'i ye n famani ma n ti k'i mankan mɛn le lynx côte d'ivoire espagne kaw aw bɛɛ lajɛlen ko don n ka foli b'aw bɛɛ halisa malika famille mɔgɔw a y'aw jija an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma association tɛ se ka kɛ tile kelen ko tɛ donc voilà awa tɛ sa musoba ale kɔni de y'an ka information jɛnsɛnba ye fan bɛɛ fɛ n ka foli b'i ye ne yɛrɛ denkɛ virus a n'a ka mami jolie a n'a ka eva jolie n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen donc ni ɲinɛna mɔgɔ min kɔ a bɛ se ka kɛ ɲinɛ de ye donc vraiment sinon o de don sinon ko wɛrɛ tɛ abdramani kante i ka foli bi yan aw bɛɛ lajɛlen ka foli bi yan donc voilà mustaf aw bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan jeli suker n ka foli b'i ye awɔ mandeka halala yɛrɛ yɛrɛ tonton kabanogo ivan tout le monde jo bala yɛrɛ yɛrɛ aa mande cɛ kumaba n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen donc voilà n'o tɛmɛna ka bɔ yen n y'o de fɔ n ko gloire et fidélité à nos ancêtres

sali mata an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen donc a tɔw man ca tuguni anw bangebaaw ye min d'an ma n'an ma an denw fɛnɛ ka a fɔ an mɔdenw ye finalement a laban an ka culture bɛ tunu an na an danbew bɛ tunu an na an bɔkolo bɛ tunu an na donc o ye ko ye ko min man ɲi quoi donc vraiment eh, an y'o de fɔ toujours religion bɛɛ ye tiɲɛ ye mais taabolo kɔrɔ min tun bɛ anw fɛ yen nɔ n'anw mɔkɛw tun b'o kɛ religion fɛn o fɛn fɔra eh, silamɛya ni kerecɛnya kɔnɔ a bɛɛ tun bɛ mande a ye taa kurukan fuga charte ta a bɛɛ tun bɛ mande fɔlɔ la an mamusow b'a fɔ an ɲɛna k'an kana nkalon tigɛ k'an kana nkalon da mɔgɔ la an kana mɔgɔ juguya an kana mɔgɔ tɔgɔ tiɲɛ an kana e, sɔn ko min bɛ mɔgɔ lamaloya an kana sɔn a ma fɔlɔ la n'i tun ye nkalon tigɛ n'i minɛna i bɛ taa diɲɛ fɛ de i tɛ segin tuguni voilà donc o tun y'anw danbe kɔrɔkɔrɔ de ye an tɛ se ka ɲinɛ o kɔ nos valeurs là il faut qu'on les transmet à nos enfants à nos petits enfants donc an tɛ se silamɛya nan'o bɛɛ sɔrɔ an fɛ yen donc euh, voilà an ka foli b'an ka guide yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ ye le lynx la main de dieu le fils des ancêtres manden cɛ kumaba yɛrɛ yɛrɛ furufurutigi ale bɛ pɔn jukɔrɔ kuma bɛɛ n ko n y'o de fɔ sa quand je choisis je choisis très bien ne depuis ne y'a choisi don min na ka tugu a kɔ walahi ma tigɛ cɛ in na an ma tigɛ a la wa an tɛna tigɛ a la fɛnɛ parce que mɔgɔ min don a b'a yɛrɛ dɔn a b'a sugu dɔn depuis a sigira don min na a nana ni kumakan kelen min ye o de don diinɛ tɛ faso jɔ wa hali ni diinɛ ye faso jɔ a b'a ci wa a ye min fɔ tiɲɛ de don aw yɛrɛ ɲɛ bɛ mali la bi a dogolen tɛ mɔgɔ si la donc n'a tun ye ko kɛ min bɛ anw lamaloya san ma sɔrɔ an yɛrɛ tɛ se ka bɔ k'an sigi ka video kɛ mais aw m'a ye mandekaw kun kɔrɔtalen don awɔ an b'an disi gosi n'an ka halaladenya de ye an b'an disi gosi n'an ka tiɲɛtigiya de ye an kun kɔrɔtalen don parce que malika m'an lamaloya tile kelen a ma ko fosi kɛ mun tɛ tiɲɛ ye a ma kuma foyi bɔ mun tɛ tiɲɛ ye wa a ma deli ka kuma fila fɔ a m'a fɔ tu yan fɛ a m'a fɔ ca yan fɛ a kɛra hali ni kafiri don an ka sira t'o la an ko min bɛ bɔ a da kɔnɔ de awɔ a bɛ ka tiɲɛ mun fɔ a y'i to dibi min na ka anw kunu ka bɔ sunɔgɔ la anw ma maloya tile kelen anw malika famille mɔgɔ mɔgɔ tugura a kɔ san saba fo bi an ma maloya an ma kunkɔrɔ an ma kunna kunmajigi sɔrɔ o de ye mandekaya yɛrɛ ye n'a ma ɲɛ i bɛ kuma fɔ i yɛrɛ k'a wale kɛ i kana sɔrɔ jɛnɛya la i kana sɔrɔ kalabanciya la i kana sɔrɔ fosi la o bɛ anw fɛnɛ sankɔrɔta sinon association dɔw bɛ yen nɔ a kɛlen bɛ popapo yɔrɔ de ye n'o dun kɛra dɔrɔn barika bɛ bɔ association na ee kɔnte koloma sanja n ka foli b'i ye cɛba yɛrɛ yɛrɛ n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye donc voilà eh, c'est pour vous dire que halisa an sigikun ye association ko de ye an sigikun ye fantanw dɛmɛni ko de ye

an bɛna a fɔ ka nkalon min bɔ a la k'a bɔ k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna nin ye tiɲɛ nin tɛ tiɲɛ ye o n'i bɛ fɛn contre la o tɛ kelen ye quoi donc vraiment eh, halisa malika famille mɔgɔw ne bɛ min fɔ aw ɲɛna association eh, a daminɛ ka gɛlɛn mais n'aw continuera k'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'aw ŋaniya kɛ kelen ye ka ɲɔgɔn minɛ k'a fɔ ko aw de ye fa kelen ba kelenw ye aw de bɛ mɔgɔ kelen de nɔfɛ o ma mɔgɔ si bɔ mɔgɔ si la donc an bɛɛ lajɛlen k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an kana mɔgɔ bɔ mɔgɔ la an kana janfa kɛ an ka ɲɔgɔn juguya dabila an ka ɲɔgɔn kɔrɔfɔ dabila ɲɔgɔn kɔfɛ an ka ɲɔgɔn ŋaniya juguya dabila an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'o kɛra bilayi an bɛ se yɔrɔ la an ma se yɔrɔ min na ko ye dɔndɔni de ye ala tɛ se ka ko girin k'a kɛ o ko bɛ taa dɔndɔni de n'i y'a ye tubabuw ka association bɛ 20 ans 30 ans kɛ parce que mun na u t'a u b'a kɛ ni jɛlenya de ye u b'a kɛ ni ŋaniya ɲumanya de ye u nana kun kelen de kama o de ye ka fantanw dɛmɛ tant que n'i bɛ o de b'i kunkolo la ka taga ni ko wɛrɛ tɛ bilayi i bɛ se yɔrɔ la i ma se yɔrɔ min na dɔw bɛ taa dɔw bɛ na dɔw bɛ taa dɔw bɛ na anw fila anw sɛgɛnna ça fait trois ans quatre ans anw bɛ combat in na donc anw sɛgɛnna i y'a mɛn anw sɛgɛnna mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka na anw place ta ainsi de suite quoi diɲɛ y'o de ye quoi i y'a ye mais mɔgɔ kana kɛ ɲɛngo i kana kɛ hasidi ye k'a fɔ ko fɔ e kelen e kelen e kelen non o ye nkalon de ye i kelen tɛ se ka ko bɛɛ ɲɛnabɔ mɔgɔ kelen tɛ se ka ko bɛɛ ɲɛnabɔ hali ni malika tɛ yen bi hali ni malika tɛ yen bi a ka cɛdenw bɛ yen nɔ cɛ kumaba caman caman caman de b'a kɔfɛ n'o ye an ka mande avocat ye n'o ye an ka mande intellectuel ye n'o ye dɔnko ye n'o ye buba ye n'o ye fakoli ye n'o ye cɛminɛcɛ ninnu ye mc ninnu ye tant que olu bɛ yen nɔ anw jigi ma kari hali ni malika tunna bi malika famille bɛ taga ɲɛ n y'o de fɔ a ye na don malika famille la a ye na parce que aw maliyɛnw filɛ nin ye aw tɛna ko daminɛ fo ni ko sera jama yɔrɔ ma tuma min na k'a bɛ sɔrɔ ka boli ka na non ko tɛ ten i bɛna ko mana bilen tuma min na ko sɛgɛn bɛ ko la tuma min na o y'i na kuma de donc n ka foli bɛ bamakɔkaw ye parce que aw de bɛ terrain kan ani pays dɔgɔn mɔgɔ an jigi b'aw kan halisa halisa a ye wuli k'aw jɔ i y'a mɛn a ka gɛlɛn parce que mali association n'i ko k'i bɛ association ko kɛ mali la maliyɛnw hakili la ko association ye wari de ye maliyɛnw b'a fɔ de ni i ye association créer dɔrɔn wari b'a la wa ko bɛɛ kɛra wariko ye mali la fɛn bɛɛ kɛra wariko ye alors que association ma dabɔ o kama aw de b'a ka wari ta ka don association na pour que ka fantanw dɛmɛ pour que ka fɛn dɔ changer a ka jamana kɔnɔ mais n'i taara association sigi mali la pour que ka mɔgɔ sɔrɔ c'est tout à fait un problème parce que fɛn bɛɛ sigilen bɛ wariko de kan wari b'a la wa wari b'a la wa ko tɛ se ka kɛ ten o mɔgɔ se ka girin ka wari sɔrɔ tile kelen o donc diɲɛ tɛ o ye quoi yɛ ko wɛrɛw bɛ yen nin nɔ mɔgɔ i b'i tɔgɔ de makaran anw bɛnbakaw tun b'o de kɛ u tun b'o fɔ ka dɔnkili la hali n'a ye an ka fɔlɔ mɔgɔkɔrɔw ka dɔnkili lamɛn aw b'a dɔn k'a fɔ n'u ye dɔnkili fɔ u tun bɛ kuma fɔ an ye i b'i sigi ka miiri fo i ɲɛji bɛ bɔ kuma dɔw la parce que dɔnkili ninnu tun ye waajulu de ye an waajuli fɛn o fɛn filɛ senna bi an ka an ka fɔlɔfɔlɔ dɔnkilidalaw salifu keyitaw ni eh, tara bɔrɛw ni kɔni kumare ninnu ni eh, eh, a tɔgɔ fanta danba kɔrɔba ninnu ni fɛnw olu ye nin bɛɛ fɔ anw ɲɛna kaban i kana nin kɛ i kana nin kɛ i kana nin kɛ fɔlɔfɔlɔ la an ka dɔnkili tun ye waajulu de dɔnkili kɔrɔlen minnu bɛ da dɔnkilidala ninnu ma wari ɲini u ma sanu ɲini u ma foyi sɔrɔ y'a mɛn f'a mɔgɔ kelen kelenw olu tun ye waajulu de ye donc anw mago tɛ waajulikɛla foyi la anw mago bɛ an ka an ka taabolo kɔrɔw de la an ka jamana ka jamana tun bɛ cogo min na kɔrɔlen an danbe ni exemple tun bɛ ta maliyɛnden kan fɔlɔ la anw b'a fɛ an ka segin o cogoya kɔrɔ de la parce que maliyɛnden danbe tiɲɛna an bɛ nkalon da ɲɔgɔn na an bɛ an bɛ ɲɔgɔn fɛngɛ quoi i y'a ye a kojugu foyi tɛ an n'a tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn na tuguni quoi i y'a ye o tun tɛ anw danbe ye n'i ni mɔgɔ kun jɛra fo k'i sa a gundo de bɛ t'i kɔnɔ fo k'i sa don min na n'a y'a gundo f'i ɲɛna fo ka diɲɛ wuli i t'a fɔ mɔgɔ ɲɛna fɔlɔ an tun bɛ ten aw b'aw ka teriya kɛ fo ka taa aw sa gundo min b'e kɔnɔ o b'i teri kɔnɔ a tɛ fɔ mɔgɔ si ye wa aw ka du kɔnɔ fɛnɛ ni ko o ko kɛra du kɔnɔ mɔgɔw a b'a gérer aw ni ɲɔgɔn cɛ kɛnɛma mɔgɔ tɛ bɔ a kalama anw lamɔna o de la mais bibi na du kɔnɔ kelen kɔnɔ mɔgɔw yɛrɛ bɛ bila ɲɔgɔn na fɔlɔ u b'a fɔ ko karisa de y'e ɲɛɲini dɛ karisa de y'e baara dɛ foyi tɛ nin karamɔgɔ lankolon ninnu ni nin furabɔla lankolon ninnu ni prêcheur lankolon i y'a mɛn olu de nana ka na mɔgɔninfinw kun karikari ɲɔgɔn na ka bɛɛ kɛ bɛɛ jugu ye mais maliyɛndenw il est temps que an ka segin an ka taabolo kɔrɔw ma il est temps que an ka segin an danbe kɔrɔw ma mɔgɔ m'a fɔ ko mɔgɔ tɛ e, e, fɛn kɛ mais i ka ko kɛ hɔrɔnya ni danbe kɔnɔ quoi hali n'i minɛna karisa e de ye nin k'a fɔ k'i y'a kɛ quoi a banna quoi mais an t'o kɛ an ye ɲɔgɔn juguya an ye ɲɔgɔn juguya fo ka damatɛmɛ nkalon bɛ taa da fɔ mɔgɔ ye dɔrɔn karisa ye nin kɛ hali an t'a ɲini k'a faamu an bɛ se k'o tigi minɛ n'o o ye ten voilà mɔgɔ ni mɔgɔ tɛ se ka kɛ idée kelen na kuma dɔw la mais aw kana ɲɔgɔn juguya minɛ aw ka taa ni ɲɔgɔn aw ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma diɲɛ o de y'a ye voilà donc euh, an ka bi émission bɛ i jɔ yanni n ka taa ɲɛfɛ fɔlɔ bi an taara kariti nina ko la donc maliyɛndenw welewelekan de don ka se bɛɛ ma tunkarankew minnu bɛ jamana fan o fan minnu bɛ province la bi an taara marisi kɛ jama cayara jama bɔra mali ka famille ko tɛ cdr ko tɛ urd ko tɛ a fɔra ko anti kariti nina de ko ka nina bɔ fɛn na a tɔgɔ pasipɔri la parce que mun na mɔgɔw kungo gɛlɛyalen don nina ko in na parce que mun na n'a fɔra e donna ni papiye dɔ ye sisan n'o t'e ka wolosɛbɛn yɛrɛ ye donc i obligelen don jamana n'a sigi cogo de don bɛɛ bɛ bɛɛ ka papiye sɔrɔ cogo dɔn bɛɛ b'a dɔn i b'i ka papiye sɔrɔ cogo min na non donc n'a a fɔra ko o kariti nina min kɛra k'e ye kariti nina kɛ ka sɔrɔ ka na don tunga fɛ ni tɔgɔ wɛrɛ ye ou bien ni jamu wɛrɛ ye a ka gɛlɛn quoi tubabuw dun ka papiye tɛ sɔrɔ ten gansan f'i ka nkalontigɛw ni kalabanciyaw kɛ a man nɔgɔ quoi bɛɛ b'i ka papiye sɔrɔ cogo dɔn donc an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn kungo nɔgɔya quoi faamaw n'aw tulo b'an na a ye pasipɔri nin bɔ kariti nina na quoi a tɛ marcher n'i y'a ye anw ka pasipɔri bɛ feere diɲɛ fan tan naani bɛɛ fɛ a bɛ gineyɛnw bolo a bɛ kamerunɛw bolo a bɛ diɲɛ mɔgɔ bɛɛ bolo santarafirikɛnw bɛ bɛɛ bolo mali pasipɔri ye fu de ye o ye aw de ka yuruguyurugu ye aw m'aw jɔ aw jɔyɔrɔ la de sinon kɔdiwari eh, pasipɔri tɛ sɔrɔ burkina pasipɔri tɛ sɔrɔ lagine ta tɛ sɔrɔ kuma tɛ sɛnɛgali ta ma mais anw de ka jamana kɛra popapo jamana ye anw ka jamana de kɛra pasipɔri bɛ bɛɛ bolo donc n'aw bɛ ɲɛɲini pasipɔri ko in na a ye ɲɛɲini mɔgɔ caman kana pasipɔri sɔrɔ mais a y'a lajɛ tungarankew bɛ ka sɛgɛn kojugu bon mɔgɔ o mɔgɔ fɛnɛ mana taa ka taa k'i bɛ taa jɛkulu wɛrɛ sigi ko kariti nina ka taa maliyɛndenw fara fara ka bɔ ɲɔgɔn na parce que an ɲɛ bɛ dɔw la bi k'olu fɛnɛ bɛna taa ko kariti nina ko an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan siɲɛ kelen a ye aras 24 wele i y'a mɛn ou bien a ka siko wele u ka e, aw don siti kɔnɔ a bɛɛ sitiba kelen an k'a bɛɛ kɛ kɛlɛbako kelen quoi an kana fara fara tuguni parce que n'an fara farala dɔrɔn a tɛ ɲɛ faamaw bɛ dɔw négocier yan fɛ dɔw bɛ négocier yan fɛ a laban kɛlɛ bɛ tiɲɛ an bolo quoi maliyɛn dun ka jɛ ye jɛ o de ye ni ni maliyɛn jɛra sisan bilahi kelen bɛ bɔ kɛrɛfɛ ou bien fila bɛ bɔ kɛrɛfɛ nata ni tɔgɔ mm. tɔgɔ kama o bɛ wuli o bɛ taa ko dɔ kɛ donc an bɛ fara a laban fanga tɛ kɛ mɔgɔ si la aw yɛrɛ y'a ye jama min bɔra bi maliyɛnden bɛɛ de don mali ka famille ko tɛ foyi foyi tɛ malika famille mɔgɔ dɔw b'a la diɲɛ bɛɛ b'a la dɔw bɔra provinsi la dɔw bɔra itali ka na bɛɛ de nana nin kariti nina ko in na quoi parce que mɔgɔw sɛgɛnnen don tunga fɛ n'an faso kun ka di an kun tɛ boli ka na yan bilayi mɔgɔ b'i kɛ ji kan yɔrɔ yɔrɔ ni kɔgɔjiba in kan yɔrɔ yɔrɔ i t'a dɔn i bɛ sa de wa i bɛ balo de wa erekɛnw bɛ nin dun de wa waraw de b'i dun wa i t'a dɔn e ni ala n'a kira cɛ ni hɛrɛ b'i faso la i bɛ bɔ yan i bɛ bɔ k'o kɛ yan donc n'olu tigilamɔgɔw sera yan ça félicité ça les encourager pour que u ka se k'u ka papier sɔrɔ cogo min na quoi donc mali autoritéw aw dun filɛ nin ko bɛɛ de yuruguyurugu ye ko bɛɛ de yuruguyurugu ye a ye yuruguyurugu kɛ k'an ka jamana ci fo ka se bi ma a ye jamana in lajɛ tɔ si tɛ jamana in na tuguni jamana in bɛ nimakaran de la ala ni aw ka corruption bolo aw k'a lajɛ tilegan bilenbilen fɛ mɔgɔ bɛ marifa ci ɲɔgɔn na ka mɔgɔ ka saki min'a la ka mɔgɔ ka t'i braquer mobili kɔnɔ aw t'a dɔn k'a fɔ k'o ye sɛgɛn ka baara ye aw t'a dɔn k'a fɔ ko nin ye ibeka ka sept ans de de de de de gouvernance ye han aw t'a dɔn k'a fɔ ko nin ma bɛn n'i ye mɔgɔw wele ka ɲɔgɔn faga yɔrɔ yɔrɔ c'est que ça ne va pas dumuni de ti mɔgɔw bolo sinon ni hɛrɛ bɛ yen an filɛ tubabula min lajɛ mɔgɔ bɛ bin mɔgɔ kan wa n'a y'i diya i b'i ka telefɔni bila bolo kɔ i bɛ tila ka taa ka n'a sɔrɔ yan mais ka marifa ci adamaden na mali kɔnɔ han marifa tɛ an ka polisiw bolo foyi t'u bolo an ka polisiw arimelen tɛ ni vagabɔnw nana ka n'i braquer san nɔ ka taga moto de bɛ polisi ninnu bolo hali mobili ɲɛnama t'u bolo aw ni ala cɛ n'a fɔra ko miliyari joli joli bɛ détourner jamana kɔnɔ mɔgɔ minnu yɛrɛ fɛn k'olu k'an lakana hali bolimafɛn ɲɛnama t'olu bolo aw ka polisiw ka condition lajɛ bani aw k'u ka samara koyoko cogo lajɛ arme t'u bolo y'a mɛn foyi t'u bolo ne kɔni bɛ min fɔ walahi e, e, n'an m'an jija walahi an ka jamana bɛ kɛ e, fɛn ye mɛkisiki ye ne ɲɛ b'o de natɔ la maliyɛndenw n'aw ma wuli k'aw jɔ nin insekirite ko in na an ka jamana bɛ kɛ mɛkisiki ye sɔrɔdasi aw nana fanga la normalement aw kan ka sɔrɔdasiw labɔ de u ka patrouille kɛ arme b'olu minnu bolo u ka patrouille kɛ quoi u ka patrouille kɛ parce que polisiw fɛn t'u bolo i y'a mɛn n'a fɔra n'i ye reportage dɔ fɛnɛ généraux jaa jaa généraux de fɛnɛ bɛ sɔrɔsiw ka wari tigɛ ka taa so jɔ n'o ye ɛ nin jamana an bɛ bɔ min an b'an komi an b'an jami an bɛ taa min bɛɛ bɛɛ bɛ wari sɔrɔ c'est à dire quoi wari dɔrɔn wari wari wari wari l'argent seulement aw dun b'a dɔn wari in tɛ se ka jamana jɔ a tɛ se c'est à dire yuruguyurugu tɛ jamana si jɔ quoi a jamana bɛ ci de a bɛ mago dilan mais a tɛ jamana jɔ a kɔnsekansi filɛ nin ye o fɛn fɛn bɛ ka kɛ mali la bi n'i ye mɔgɔw bɛ t'u yɛrɛ faga mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn faga ni marifaw ni fɛnw maliyɛnden tun bɛ hinɛ hinɛ bɛ maliyɛnden dusukolo la parce que ça ne va pas ala ni aw ka détournement a ye mɔgɔ kelen bɛ mɔgɔ kɛmɛ niyɔrɔ dun aw b'a dɔn ka o kɔlɔlɔ de nin ye insécurité fɛn o fɛn filɛ bi faama aw de nɔ don aw de nɔ don walahi a y'an tɔɲɔ quoi a y'an somɔgɔw tɔɲɔ i bɛ bɔ hali i tɛ se ka bɔ bamakɔ su fɛ tu as peur hali sigilen ka so kɔnɔ dɔ bɛ se ka n'i faga o kun tɛ kɛ mali la i b'i ka da yɛlɛ ka si bamakɔ foyi kun t'a la mais a lajɛ burusi kɔnɔna bɛɛ videra bɛɛ nana bamakɔ ala ni sɛgɛn bolo ala ni marabagajugu ninnu bolo ala ni insécurité bolo nin ye mun ye anw y'an jigi da aw kan k'aw de ye masa k'aw de ye masakɛw ye k'aw de bɛ se k'an ka jamana kɛ jamanaba ye k'an ka jamana kɛ jamana tɔgɔba ye mais bi a ye mali lajɛ c'est la honte i bɛ maloya bi k'a fɔ k'i ye maliyɛn ye ka sɔrɔ n'i tun ko k'i ye maliyɛn fɔlɔfɔlɔ la walayi f'i b'i disi gosi f'i bɛ fɔ fierté sugu dɔ bɛ na i la hali tubabu tun bɛ baara confier maliyɛn de la b'a sɔrɔ les maliens sont les plus sérieux mais o tɛ bi ye dɛ o tɛ bi ye quoi jogo jugu bɛɛ b'an na an bɛ suɲɛni kɛ an bɛ nkalontigɛ kɛ an bɛ kalabanciya kɛ an bɛ jɛnɛ kɛ wari kama nafolo kama fɛn bɛɛ kama il est temps maliyɛnw n'an m'a dabila walayi an ka mun b'an bolo an k'an contenter n'a ye an bɛ yɔrɔ min na bi faamaw waritigiw aw minnu bɛ wari wari b'aw minnu bolo walayi u bɛ taa bin aw de kan ɛ mɔgɔ bɛ taa bin fantan kan a bɛ fantan bolo wa a tɛ fantan bolo aw ka jamana bɛ kɛ Mexique ye Mexique favela Brésil walayi a bɛ k'a ye n'a ma k'a b'a fɔ ma tun ɲamɔgɔden n'aw ma ka mesures ta kɔni sɛgɛn bɛ mɔgɔw la o mɔgɔw b'a kɛ cogo di donc o tun ye entre parenthèse ye ee n'o tɛmɛna ka bɔ yen an ka n y'o de fɔ n ko karamɔgɔw aw fana nɔ b'a la y a couche trois trois couches sociales qui ont qui ont détruit le Mali o ye jeliw ye moriw ani karamɔgɔw ani politiciens c'est-à-dire politiciens karamɔgɔw ani jeliw olu de mali ci olu de mali ci politisiyɛnw y'a wari ta k'a dun karamɔgɔw y'u dɛmɛ a kan ka nasikolonw feere mɔgɔw ma ka mɔgɔw kunkolo détourner i y'a mɛn jeliw n'olu bɛ ni fɛn t'i bolo e fasa tɛ da ni fɛn t'i bolo e tɛ mɔgɔ ye quoi e man kan tɛ ka jate société kɔnɔ donc ninnu mɔgɔ saba de mali ci ninnu de ye mali cibaga ye parce que n'a fɔra ko fɛn t'e bolo i obligelen don ka taa suɲɛ ka na n'a ye ka taa di karamɔgɔw fɛnɛ ma olu tɛ se ka tiɲɛ fɔ politisiyɛnw ye karamɔgɔw de tɛ se ka tiɲɛ fɔ politisiyɛnw ye olu bɛ politisiyɛnw nɔfɛ girin na donc bɛɛ bɛ bɛɛ c'est à dire quoi c'est trop quoi c'est trop an ka an ka dugu jamana cibaga tɛ mɔgɔ si nin mɔgɔ saba kɔ n'a jara mɔgɔ min ye o don a ma ja mɔgɔ min ne bɛ n ta fɔ ka tɛmɛ i tɛ ne balo i tɛ ne to i tɛ ne na donc tiɲɛ de don anw ka jamana kun tɛ tan o jamana cira k'a ban pewu n'a fɔra ko mɔgɔ dɔw sigilen bɛ olu tɛ baara la dɔw de bɛ baara kɛ ka taa d'olu ma aw ye jɔnni bɛ jɔnni balo aw ɲɛ bɛ tubabula jɔcogo la o aw ko k'olu mun ye kafiriw ye olu mun ye kafiri olu ka jamana jɔlen don cogo di mɔgɔ si tɛ mɔgɔ si balo bɛɛ bɛ wuli ka baara kɛ hali imamuw bɛ baara la yan nɔ misiri welelaw bɛ baara la yan nɔ bɛɛ bɛ baara kɛ tout le monde mais dɔ de b'i sigi dɔ ka dɔ balo aw ko ko eh, eh, eh, ko diɲɛ k'an kana boli diɲɛ nɔfɛ ɛ fɛn limousinew bɛ aw bolo jet privéw bɛ aw bolo ɛ limu fɛn bɛɛ b'aw bolo so ɲumanw b'aw bolo aw bɛ si climatiseur kɔrɔ aw dun ko ko tɔw ko tɔw ka a di aw ma quoi donc mais c'est trop aw de y'an ka jamana bila retard la ka mɔgɔw kunkolo minɛ mentalement aw bɛ seli ni sun ye jamana fɛn o fɛn na a bɛɛ ye jamana pauvre ye sinon tubabula yan nɔ walayi i bɛ soli ka wuli min kɛ i bɛ boliboli min kɛ fɛn bɛɛ n'a cɛ i tɛ seli masɔrɔ a tɛ kun i la yɛrɛ i tɛ seli masɔrɔ a ko k'olu mun ye kafiri ye fɛn bɛɛ b'u ka jamana kɔnɔ fɛn bɛɛ de bɛ yan tout walayi i tɛ soso ye i tɛ dimɔgɔ i tɛ foyi ye fɛn bɛɛ voilà donc euh, k'o fɔ aw ɲɛna et puis aw ye mun kɛ ko musow musow ne de o de kama ne ko muso a ye wuli a ka baara kɛ musomaninw a ye wuli a ka baara kɛ mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ balo a kɔnɔ mɔgɔninfin kan'i jigi da mɔgɔ si kan a ye wuli a ka kalan a ye wuli a ka baara kɛ a ye wuli a k'aw yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan musow aw ka ko dɔ k'aw yɛrɛ ye quoi donc o kuma sera parce que fɛn bɛɛ bɛ muso contre la afiriki fɛn bɛɛ de bɛ muso contre la n'a fɔra ko ɛ ko na ko muso n'e bugɔra i k'o muɲu n'i nenina i k'o muɲu i ka sabali i ka nin k'i cɛ i ka nin k'i cɛ ye ɛ lahara fɛnɛ foyi t'an bolo yen lahara foyi tɛ musow bolo ko n'an sara fɛnɛ 72 vierges o bɛ di cɛw ma yen nɔ c'est à dire 72 vierges bɛ di silamɛ cɛw ma ok anw silamɛ musow ta ye mun y'a ko la sisan an m'o faamu dɛ donc on peut pas continuer comme ça musow foyi t'aw ye aw ye diɲɛ kɔnɔ muɲu ni sabali kɔ lahara fɛnɛ fɛn t'aw bolo donc o ɲuman ye min ye a ye diɲɛ makaran a ye wuli i y'a mɛn être seul dans la vie la o ma mɔgɔ si faga k'a fɔ ko ni cɛ t'i bolo dɛ i bɛ taa jahanama kɔnɔ dɛ ni nin t'i bolo dɛ i bɛ taa jahanama kɔnɔ dɛ a bɛɛ nkalon de a bɛɛ nkalon k'u turu mɔgɔw hakili kan nkalon de don kelennabila ma mɔgɔ si faga diɲɛ kɔnɔ si tu n'es pas heureux dans un foyer i yɛrɛ ɲini ni cɛ t'i bonya i yɛrɛ ɲini dɔ kɛra quoi y'a ye malien cɛ de c'est à dire malien cɛ bɛ diɲɛnatigɛ fɛn bɛɛ ta k'a d'i ma mais malien cɛ tɛ muso respecter malien cɛ bɛ bɔ dugu tila fɛ ka na don a muso kan fajiri da fɛ muso bɛɛ sɔn jalen don muso bɛɛ sɔn jalen don kuma t'a kuma tɛ o ye fantanw yɛrɛ ta ka fisa ni fantanya bɛ cɛ la dɔrɔn a b'a muɲu mais n'a ye wari sɔrɔ dɔrɔn c'est fini c'est fini muso kelen muso fila muso saba ne yɛrɛ mana dɔw ye a bɛ luwanse la ka tila ka taa muso fila furu ou bien ka muso saba furu a ko ala y'o fɔ ka den kɛmɛ ni mugan wolo ko ala y'o fɔ ala m'o fɔ mɔgɔ si ye donc muso a ye wuli aw ka dɔ k'aw yɛrɛ faut être forte une femme doit être une femme battante musoya tɛ mɔnɛ dɛ muso kolon de bɛ musoya kɛ mɔnɛ sinon cɛ bɛ se ka baara fɛn o fɛn kɛ bilayi i yɛrɛ bɛ se k'a kɛ quoi foyi t'aw ye jahanama kɔnɔ dɛ vierges de sigilen bɛ silamɛcɛw ye yen nɔ donc n'i magar'u la i y'a mɛn eh, olu bɛ tila ka coller olu sinbara jɔlen don yen nɔ i y'a mɛn muso jɛmanw fɛnɛ han donc aw y'an ka farafinya ta tiɲɛ depuis o yɔrɔ la donc c'est à dire quoi les 72 vierges qui sont dans le paradis là donc il y a aucune femme noire là-dedans quoi donc farafinmuso yɛrɛ t'a la quoi a bɛɛ muso jɛmanw a bɛɛ arabumusow de ye farafinmuso yɛrɛ t'a la ɔhɔn an m'o yɔrɔ faamu dɛ e jahanama kɔ ɛ c'est à dire arajinɛ kɔnɔ muso bɛɛ muso jɛman ye nɔrɔmaw ye donc farafin anw minnu ye diɲɛ den fɔlɔw ye anw ta ye jumɛn ye saako la donc anw anw tɛ anw ka représentation si tɛ yen quoi donc c'est du mensonge monté de toute pièce pour que mɔgɔw hakili minɛ diinɛ bɛɛ tiɲɛ mais kalabanciya minnu b'a la a y'olu bɔ a la a y'a fɔ maliyɛndenw ye u ka wuli ka taa baara kɛ a y'a fɔ mɔgɔw ye u ka wuli ka dɔ kɛ quoi a bɛ prêche lankolon minnu na dɔ kɛra quoi furakolon feere ninnu ni nasi feere ninnu dɔ kɛra nkalon de y'a bɛɛ ye nkalon de y'a bɛɛ ye i ma furu dɛ i bɛ jahanama kɔnɔ dɛ muso n'i ma muɲu i cɛ ye dɛ cɛ kan ka muso bonya muso kan ka cɛ respecter aw bɛɛ de kan ka ɲɔgɔn bonya tubabuw y'o de dɔn bɛɛ bɛ ɲɔgɔn bonya i y'a mɛn voilà mais anw fɛ yen non i bɛ bugɔ i bɛ neni diɲɛnatigɛ ko bɛɛ bɛ k'i la sunkurunw bɛ taa tigɛ u bɛ don i ka fajirida fɛ e k'o bɛɛ muɲu ko mun kama ko e denw ka barika o tuma ne kelen den don wa o tɛ nkalon ya donc a bɛ ka kɛ dɔ de ka ɲɛkumu kan n'an sara o fana kelen na tuguni arijinɛ kɔnɔ 72 vierges bɛ cɛw bolo yen non a foyi tɛ musow bolo aw musolakaw aw tɛ mɔgɔninfin kunkolo tɛ baara kɛ hali n'i ma kalan cogo cogo i ka i ka i ka i kunkolo ka baara kɛ o don ye majare ka eh, interview ye eh, mali jolidenw ka page kan effectivement c'est à dire yala quoi yala ka ɲi voyage ka ɲi parce que anw minnu bɛ tunga fɛ bi anw ka mentalité ani maliyɛndenw ka mentalité se ka kɛ kelen ye anw minnu bɛ yan bi anw ye mun y'an ɲɛ na parce que an y'a fila bɛɛ vécu an wolola mali la ka mɔ mali la ka tila ka na tunga fɛ ka n'o éducation fɛnɛ ta donc an ka an ka mentalité tɛ kelen ye nous on est obligé ka bɔ ka an sɛriw n'an dɔgɔninw n'an kɔrɔmuso an'an baw k'u sensibiliser u bɛ ka fɛn fɛn fɔ k'u kunkolo ɲagami nkalon de don muso kan ka bonheur la i y'a mɛn ala bɛ muso yɛrɛ de fɛ muso yɛrɛ de ye bonheur ye muso tɛ ko o ko la ko ɲɛnama tɛ ni muso m'a sen don ko o ko la ko ɲɛnama tɛ mais aw y'o bɛɛ kɛ fu ye ka muso kɛ bolokɔfɛfɛn ye cɛw tɛ musow bonya donc ne kɔni bɛ min ɲini aw musolakaw fɛ wuli ka dɔ k'i yɛrɛ kelenna sigili kelenna toli n furu sara o o ma mɔgɔ si faga ka bɔ diɲɛ kɔnɔ awɔ o t'a yira k'a fɔ k'i se ka kɛ fɛn ye awɔ y a quelqu'un qui t'attend quelque part ni dɔ y'i bila dɔ b'i ta awɔ diɲɛ o de ye o dɔ b'a fɔ k'i da kasa ka bɔ dɔ b'a fɔ non a kusu i k'a kɛ n da kɔnɔ donc an sigikun ye association ko de an sigikun ye k'an an dɔgɔninw n'a kɔrɔw sensibiliser toujours parce que muso muso ka fɛgɛ muso ni cɛ tɛ kelen quoi fanga min bɛ cɛ la o tɛ muso la donc toujours an b'an sigi an bɛ musow de ka kɛlɛ la voilà n ka finman bɛ mali jolidenw fɛnɛ u bɛ kɛlɛ mun na bi vraiment u bɛ faso kɛlɛ la u bɛ ka mɔgɔninfinw bɔ ko kalama nin de fɔra ni bɛɛ y'i fanga fara ɲɔgɔn kan ka jamana sensibi ka jamana problème de faire face aux problèmes qui qui sont dans notre société donc caman bɛ bɔ a la quoi donc voilà kuma cayara ɛɛ eh, kɔni ma ɲina mɔgɔ kɔ voilà donc euh, toujours an sigikun ye association ko de ye n'aw ye ne yɛrɛ sigilen kɔni aw b'a dɔn k'a fɔ ne kɔni eh, ko de ko n'a kɔrɔ de don dɛ sinon neni min dara ne yɛrɛ kan nkalon caman dara ne yɛrɛ la dɛ mais ala ye tiɲɛ bange toujours n'i bilara mɔgɔw ɲɛ de mɔgɔw bɛ bila i kɔ walahi ne ta ma digi n na fiyewu parce que sɛgɛn ka baara don sɛgɛn b'an bɛɛ la sɛgɛnbaatɔ dugu kɔni ɲuman tɛ yen o ɔ n ko ni sɛgɛn bɛ mɔgɔw la n ko dɔ de b'a c'est à dire u ɲunnen bɛ dɔ ka doni na don o don k'o o fɛngɛ doni min b'e yɛrɛ kun e ɲɛ t'o la dɛ wali ta de b'u kun ka yaala an bɛɛ lajɛlen bɛ ten sɛgɛn ka baara don sɛgɛn de y'an se nin jamana in kɔnɔ yan nɔ voilà c'est la pauvreté hein donc ne tɛ jigin mɔgɔ la quoi ne nenibagaw ni ne kɔrɔfɔbagaw kɔfɛ walahi ne tɛ jigin aw la ne tɛ jigin aw la parce que sɛgɛn ka baara don occupation tɛ mɔgɔw la ah fantan jamana c'est c'est tout à fait c'est comme ça toujours problème e m'a ye fantan du kɔnɔ siɲɛta de bɛ don o don wa sinon faamaw ka du kɔnɔ waritigiw ka du kɔnɔ kɛlɛ tɛ yen foyi tɛ yen wɔyɔ tɛ yen mais a bɛ faamuya n'an taara ɲɛfɛ halisa a bɛ faamuya donc an ka foli bɛ an ka mande soldabaw yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ awɔ olu de y'an ko k'an jɛ bi mande princesse a y'an ko k'an jɛ k'an kɛ k'an anw anw respecter sinon don tɛmɛna dɛ don tɛmɛna yɛrɛ de don tɛ wele don na mais don tɛmɛna kuma caman fɔra ne yɛrɛ ma dɛ j'ai perdu beaucoup d'amis j'ai perdu des connaissances ala ni nin lutte in sababu parce que kuma minnu taara f'u ye réseaux sociaux kan mɔgɔ maliyɛn bɛ ten de maliyɛn ni kuma min fɔra dɔrɔn maliyɛn b'a minɛ k'i minɛ n'a ye dɔrɔn ka sin k'i juger ten c'est comme ça mais ne sigilen filɛ aw ɲɛkɔrɔ yan ne tɛ ten ne dɔnbagaw bɛ yan nɔ ne dɔnbagaw ɲɛ bɛ n na u ɲɛ bɛ n na u bɛ n dɔn n ye mɔgɔ min ye donc ala ka bɛɛ sara i diinɛ ni ŋaniya la an b'o de fɔ mandekaw ye donc an ni eh, buguridala dɔ de bɛ fɛn na bi émission na bi a tɔgɔ ko moribo sagara dogɔnɔ don donc aw yɛrɛ b'a dogɔnɔw dɔn u ma deli ka sɔn eh, u ma sɔn silamɛya ma tile kelen olu ma tuubi dɛ le pe seul peuple qui n'a pas été tuubi la c'est les dogɔnɔ olu ma sɔn dɛ olu tor'u taabolo kɔrɔ kan k'u ka culture garder voilà donc an bɛna ale ta bi ale y'an ka invité belebele ye donc la, la géomancie africaine an kɔni fɛ géomancie daminɛna afiriki de ye bugurida daminɛna afiriki de ye donc anw masaw kun b'o de kɛ a b'an ka culture la a b'an ka taabolow la anw kun b'o de dɔn voilà n'an ka mɔgɔkɔrɔbaw kun kamanaganna u kun bɛ bugurida kɛ bulon kɔnɔ ka tiɲɛdaw kɛ bulon kɔnɔ ɔ eh, ni mɔgɔ min yɛrɛ y'a mɛn ko nɔngɔn forokɔrɔ forokɔrɔ ka jɔ jitumu bala bala sabali ni bala kunubali bɛɛ t'a dɔn k'a fɔ k'olu kun ye cɛn masaw ye ani wasolo n'a burama ninnu ɔ n'a burama yɛrɛ ka histoire ko eh, jinɛ dɔ de ye eh, bugurida yira a la donc ale fana ye jitumu bala dege u ka kalandenw don donc ani somaw soma fana ye soma sangare donc o fana tun y'a ka jɔnkɛ fila filakɛ de o fana tɔgɔ ko soma sangare donc ko bɛ dɛ ko bɛ ne mande a bɛɛ bɛna walanwalan donc mandekaw restez à l'écoute n bɛna n ka invité wele sisan ne ɲinɛna min kɔ walahi ɲinɛna de sinon ban tɛ donc voilà an bɛna an ka invité wele ɛɛ ni bugurida ye o kun y'an ka tabiya fɔlɔ ye ni tiɲɛ don ni nkalon don ɔ u k'a walawala an ye d'accord donc euh, ayiwa ayiwa ni n ka invité bɛ ɲɔgɔn na bɛɛ ka taa kariti ninako la dɛ a ye ja an ka kariti ninako kɛlɛ kɛ quoi c'est mieux parce que mɔgɔw kana fara fara dɛ maliyɛnw dun tɔgɔ ɲini jamu ɲini o de ka d'an ye ayiwa et puis an ka parrainage fɛnɛ bɛ yen bon n tɛ k'an ka invité sɔrɔ fɔlɔ peut-être a connectelen tɛ an ka parrainage bɛ yen n'a fɔra ko anw ye nin projet ba in sigi halisa mɔgɔ dɔw halisa mɔgɔw ma na halisa an mago bɛ jama min na an m'o ye parce que n'a fɔra ko 0,50 centime par mois ko maliyɛndenw de dɛsɛra k'o sara kabako don quoi kabako don dɛ donc an sigikun tɛ fanɛni ka banɛni dɔrɔn ye o fasoko mana na komi nin kariti nina ko in komi an ka projet pds le, pro, le projet des enfants soldats i y'a mɛn donc n'o o kɔni nana kɔni 50 centime par mois de don 50 centime par, par jour walasi wari in bɛ bɛn 50 centime ma par jour de n'i y'o jateminɛ hali kuma dɔ la i bɛ se k'i ka santimini fili i ka sokɔnɔna na i bɛ se k'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ mako ɲɛ i y'a mɛn an ka projet 15 euro par mois 15 euros par mois et l'année ça fait 100 000 francs ko i ka den kelen ta dɔrɔn k'a parrainer mais an dɛsɛra maliyɛnw an dɛsɛra aw bɛna mɔgɔ lamɛn mais quand même projet mɔgɔ si se k'i kan bɔ parce que an bɛ jama min nɔfɛ an m'a sɔrɔ an m'a bɛɛ sɔrɔ n'i y'a jateminɛ 1 euro par jour tɛ dɛ 50 centimes par jour e k'o bila kɛrɛfɛ bani walayi i bɛ se ka kalo kalo fila i bɛ joli sɔrɔ i y'a mɛn parce que un euro un euro euh, par par jour o bɛ bɛn 30 euro de ma donc an ka projet y'o o tilancɛ de ye den kelen parrainage mais an dɛsɛra o bɛɛ la n'a fɔra ko an bɛ facebook k'aw bɛ facebook sanfɛ dɛ aw tɛ foyi la fanɛni banɛni kɔ dɛ bon an y'a ɲini aw fɛ nin tɛ fanɛni ka banɛni ye awɔ nin tɛ yɛrɛ yɛrɛ nin tɛ foyi nin ye fasoko de ye a ye na jɛ ka fara an kan a ye na jɛ ka fara an kan anw kɔni bɛ bɔ k'an sigi mais minnu bɛ dibi la n'an bɛɛ bolila ka taa an dogo k'an kunkolo kana ye est ce que o faso bɛ jɔ wa don o don an bɛna sigi ee mali ko kɔni dɛ a don ta bɔ ta k'i to i ka soju la o tɛ se ka ɲɛnabɔ i bɛna combat de kɛ i bɛna ka na i ŋaniya de yira i kana ye facebook sanfɛ mais quand même i bolola wari kɔni 15 euro par mois kɔni i kɔni bɛ se k'o di hinɛ de don ka makari kɛ ka ɲɛsin falaw de ma an yɛrɛ ko an ka silamɛya kɔnɔ ko an ka hinɛ falaw la ɛɛ ala ko ala y'o fɔ dɛ n'ala ko ko ka hinɛ falaw la bɛɛ ka kan ka hinɛ fala la mɔgɔ mɔgɔ fa tɛ i ba tɛ yen nɔ n'an ma hinɛ o la an bɛ hinɛ jɔn na an ka projet filɛ nin ye mais an ma waritigi mɔgɔ si mankan mɛn an ma jelisɔnna mankan mɛn an ma sanudila mankan mɛn an ma sodila mankan mɛn an dun bɛɛ bɛ facebook sanfɛ an ka videow bɛ lajɛ combien de vues projet in dogolen tɛ mɔgɔ si la donc n ka foli bɛ wara gaspi ye nin yɔrɔ in na ale min ye den fila ta donc n ka foli bɛ wara gaspi ye ani mɔgɔ minnu ye malika famille mɔgɔ minnu ye mɔgɔ ta i y'a mɛn donc nin kɔni faso ko ye dɛ a fɔra k'an ka hinɛ falaw de la falaw de don tout est contrôlé papier bɛɛ dafalen don papier bɛɛ dafalen don mais yanni wari ka eh maliyɛn maliyɛn b'a préféré i y'a mɛn ka taa saki san ka taa samara san ka sanu san an tɛ se ka mɔgɔninfin dɛmɛ hinɛ ni makari de tun b'an ka jamana kɔnɔ fala kɔni ye bɛɛ jɛ de ye ni mɔgɔ ba sara k'i fa sa kabini i ka dɔgɔn jɔnni b'i ladon mɔgɔ ɲumanw de bɛ se ka hinɛ la voilà an ka projet kun de filɛ nin ye an sigikun y'o de ye donc n bɛna n ka invité wele ne yɛrɛ kɛra kumakɛla ye sa walayi n'i ye fila ye kuma na kɔni o ye dɛsɛ ye dɛ gosili yɛrɛ digira n na facebook kan fo n kɛra kumakɛla ye donc mandekaw aw bɛ hakɛ to n ka sirani ko ko n tɛ yɛlɛ faut que n ka to ka yɛlɛ de minɛ bon n'i ma yɛlɛ fɛnɛ ɛ o b'o don kɔrɔ la n'i yɛlɛla fɛnɛ a fɔ ee wa nin sigi kun nin ye maa lankolon ye koyi maliyɛn sago tɛ sɔrɔ wa ee donc a jɔ n ka n ka invité wele parce que n tɛ ka se k'a sɔrɔ fɔlɔ nin ye buguridala ye aw kana taa dɛ sarakabɔ bɛ kɛ cogo min na ahan a sɛfan ni ɛ ɛ a a a worobilen bɛ kɛ cogo min na fɔlɔ la tiɲɛ de kun don dɛ a kalabanciya de cayara sisan sinon tiɲɛ kun don dɛ ayiwa n tɛ k'a sɔrɔ dɛ a y'a jɔ n t'a dɔn n'a connecté lo mali réseau ko de ye problème ye mais a y'a mali mali mali réseau problème ye a y'a jɔ n ka a lajɛ yan mali réseau a non c'est à dire wari dun quoi association wari b'a la wa jɛkulu wari b'a la wa fɛn o fɛn ko wari hali n'i ye denmisɛnnin fitinin ci ka taa mali la ko wari aw ɲɛ b'a la o don mago sɔn n'a denw bɛ vidéo la a ye waa waa fila ta k'a di denmisɛnnin fitinin ma a y'i ba la c'est ça la mentalité mais maliyɛn den fitinin a jɔ tant que n'i ma wari d'a ma a tɛ t'i ka ci la yɛrɛ tellement que wari ye mɔgɔw tiɲɛ walayi an ka société tiɲɛna dɛ c'est à dire ka da tɔw ɲɛ quoi ka da tɔw ɲɛ mɔgɔw tɔw ka tila ka falen e ɲɛ quoi o de kɛra mali ko ye sisan nka maloya b'i la k'a fɔ k'i ye maliyɛn ye walahi i bɛ maloya de fɔlɔ e tun b'i disi gosi mais sisan i b'i da don bara kɔnɔ k'a fɔ ko ne ye maliyɛn ye walayi i b'i da don bara de kɔnɔ kabako don dɛ ala ka masangala k'an sutura dɛ idéw ka changer dɛ hmm. mentalitéw ka changer ayiwa n bɛ ka n ka invité wele allo karamɔgɔ ah n tɛ k'i sɔrɔ whatsapp kan dɛ ɔ oh, bon essaye ka ne wele kɛ ne kɔni tɛ ka se k'i sɔrɔ parce que ne ye numéro wɛrɛ don a lajɛ ka n wele ɔhɔn ayiwa ko karan ko eh, kuyateba kuyateba anw ye banjugu gosi ka den banjugu y'e nɛni ka diɲɛnatigɛ kuma bɛɛ f'e ma aa malika ye banjugu gosi yan nɔ hali banjugu dɛsɛra ka jɔ karamɔgɔw bɛɛ tun bɛ ka boli boli e nɔfɛ ɔ mɛ e y'i yɛrɛ kɛ komi mɛlɛkɛw de y'i dilan ka jamaba min b'e kɔ ka k'e tɛ fɛ ka anw y'i ɲɛna k'i ka mɔgɔw labɔ k'anw fa nɛni k'anw ba nɛni ka malika yɛrɛ nɛni malika min y'e dege e e e dɛmɛ ɔ bi bi in na k'e bɛ bɔ ka o o karamɔgɔw nɛni i bɛ i bɛ fu la a jɔ fɔlɔ n ka n ka invité ta alo karamɔgɔ aa i dansɔgɔ somɔgɔw siko ka sɔlida k'o bɛ cogo di ayiwa ɛɛ bɔn k'i k'i présenter mandekaw la moribo sagara donc e yɛrɛ ye jɔnni ye k'e bɔra min e bɔra fan jumɛn fɛ k'i k'a dɔɔnin fɔ

bɔn n bɛ n dɔgɔya la komi dɔgɔnɔ kan ka ca parce que an yɛrɛ ka lise pase bɛ kɛ ni dɔgɔnɔ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn faamu ni kan min kɔnɔ fulakan de sinɔ kado kan ka ca quoi ahan a sinɔ ne yɛrɛ fiyanse ye dɔgɔnɔ ye dɛ a tɔgɔ ko dɔnko jigiba kɔni
awɔ awɔ o fana ye dɔgɔnɔ ye o fana ye dɔgɔnɔ ye dɛ awɔ o fana ye dɔgɔnɔ ye ɔhɔ aya ah c'est bien ah mais dɔgɔnɔ don dɔgɔnɔ i ma question fɔlɔ ye jumɛn ye a ye question fɔlɔ ye min ye e, e ye turabu dala ye donc an bɛ fɛ k'a dɔn turabu yɛrɛ ju bɔra yɔrɔ jumɛn de ye turabu ju bɔra yɔrɔ jumɛn et puis turabu nafa ye mun ye e, bi an ka société kɔnɔ parce que ninnu y'an mɔkɛw ka taabolow ye donc an bɛ fɛ k'i da don a la k'o walawala an ye dɔɔnin bon turabu yɛrɛ laturu ye jinɛ segin mɔgɔ segin so tan ni wɔɔrɔ

nɔngɔn dugu dɔ bɛ yen nɔngɔnka dɔ bɛ yen ko forokɔrɔ. awɔ n bɛ nɔngɔn dɔn kolo kolokan bɛlɛdugu mara la. wala donc nɔngɔn nɔngɔn terikɛ de ye kaju ye ale ye fula ye.
nɔngɔn terikɛ de ye kaju ye. awɔ u b'a fɔ ten ko a ka terikɛ don dɔw b'a fɔ fana k'a dɔgɔnin don bɔn komi sari l'histoire c'est le récit des événements datés. awɔ.

wala donc eh, bala fana b'a la bala samake o de y'a kɛ n'i bɛ mɔgɔ tɛrɛ i b'a fɔ ko jitumu bala bala sabali bala kunbali mhm. nɔngɔn forokɔrɔ forokɔrɔ kaju ɔ kenge mamuru filanin sinɛ ye bugu jɔnkɛ nin bɛɛ baron sa nin bɛɛ laturu masaw ye quoi wala mais u kɔni b'a fɔ cogo min na k'a jiginna kira de kan nabila idirisa mɛ so tan ni wɔɔrɔ ko takun ka ca ni o ye quoi mɛ o fana ye o fana o fana ye dɔnni wɛrɛ ye quoi o fana ye kuma wɛrɛ ye sinɔ o ka kun ka ca ni mɛ nabila idirisa k'a to ka da mɛlɛkɛ min nana ka na tirabu yir'a la n'o jibila o yɛrɛ na o yɛrɛ n'a so tɔ ye sanfɛ parce que tɛnima kumana tirabu kan ko ko mɔgɔ min b'ale kɛrɛfɛ yan k'o tɛ mɔgɔ gansan ye quoi donc a ye a kumana idirisa kan fana idirisa kumana fo finalement a b'i ka don sadi mɛlɛkɛ in yɛrɛ la k'a fɔ ko donc a fana yɛlɛla ni laturu fan dɔ y'a a sanfɛ mais a yɛlɛtɔ idrisa ye min kan an bɛ ka baara k'o de kan n'o so tan wɔɔrɔ n'o ye jinɛ seegin mɔgɔ seegin mhm. tasuma naani b'a kɔnɔ mhm. bɔgɔ naani b'a kɔnɔ

Mm-hmm. bon ka taa ni so la ka se k'o laban n'o ye nabila musa nabila musa fana tun ye kira ye o badara b'a kɔnɔ o tun ye mamadu ka ciden ye n'o ye mamadu balimakɛ ye n'o ye badara saja ye mamadu b'a kɔnɔ o ye maliju ye badu ye o ye kira ye ɔ fasotigi yɛrɛ b'a kɔnɔ n'o yɛrɛ tun jiginna o n'o ye nabila idrisa o ye alibayaru jitigi aliba donc nin bɛ interprétation de kɛ nin bɛɛ bɛ yen bon taliki b'a kɔnɔ o ye nabila ibrahima min ye alikaba jɔ bon alimankusi b'a kɔnɔ i kira min n'a ɲɛnama tolila kira ayuba ɔ masa solo b'a kɔnɔ le roi Salomon o ye o ye masayaso ye bon mori zumana b'a kɔnɔ usumani bun afana ye kira ka sahaba min bɛ yen le premier le premier mɔgɔ a bɛ quatre kalifa a ka quatrième kalifa min bɛ yen n'o ye usumani bun afan dɔw b'a fɔ ma ko usumana o ye kira ka den ye donc là directement tirabu bɛ n'o na cogoya gariyan b'a kɔnɔ bon mhm. masa solo b'a kɔnɔ eh, mhm. badara b'a kɔnɔ mhm. ani nabila nuhu b'a kɔnɔ o ye juguya so ye quoi ale fana tun kira de nabila nuhu le prophète Noé donc o ye tirabu ye bon na tirabu i ko ko tirabu nafa tirabu nafa tɛ se ka fɔ ka ban parce que mun na eh, moribo
hakɛ to dɔ m'a faamuya parce que Ɛɛ e filɛ ka nin min fɔ nin ye sisan ko turabu origine bɔra a tɔgɔ nabila idrisa de la bon bon o bɛ histoire de parce que mun na n'i y'a jateminɛ ɛ siyantifikiw ko ko diɲɛ dara afiriki de ye
awɔ bon ni diɲɛ dara afiriki e filɛ ka nin fɛn fɛn tɔgɔ fɔ nin si tɛ farafin ye nin si tɛ farafin ye voilà nin si tɛ farafin ye mais donc turabu nana a yɛrɛ sɔrɔ afiriki cogo di parce que ne ye histoire dɔ fɛnɛ mɛn ko wasolon eh, wasolon na burama ni namu wasolon wasolon ko jinɛ dɔ de jinɛ ye eh, turabu di ko na burama ma ko ni soma soma ye n y'o histoire fana ye voilà donc mais e filɛ ka nin min fɔ nin ye bon n b'a dɔn laturu bɛ da eh, eh, laturu bɛ da Inde fɛnɛ paraît que Inde fɛnɛ bon a source kelen kɔni ma dɔn quoi y'a ye bon bref.

minnu ka jiginna nabila idirisa kan n'o ye a version dɔ ye n ko mɛ u b'a fɔ a ma ko jitigi aliba ale de ye laturu fasotigi so ye awɔ awɔ awɔ maintenant ko tuguni n ko nɔngɔ nɔngɔnkaw ka eh, forokɔrɔ bɛ yen awɔ foro dɔw ko forokɔrɔ terikɛ ye kaju ye awɔ ko fila don awɔ dɔw ko fila don ka dɔw b'a ko fila don parce que a yɔrɔ a yɔrɔ c'est pas tellement fiable parce que dɔw ko k'a a balimakɛ a terikɛ ye kaju ye ko kaju taara ni laturu ka taa laturu di bala samake ma parce que bala samake tun ye bagantigi de ye jitu kun awɔ awɔ maintenant kaju taalen kaju tun b'a ka bagan gɛn a tun b'i dɛn kungo kɔnɔ ka tirabu da awɔ kaju kaju ka kaju to ka tirabu da sa c'est à dire bala muso de kun to ka dumuni d'a ma o b'a ye a bɛ to ka tirabu bugɔ duguma n'a ye tirabu gosi duguma a bɛ to ka yiri d'a kan ka to ka yiri d'a kan k'a saraka ka to ka cɔmɔ filen kɔnɔ k'a ko n'a ye donc maintenant kaju kaju bɛ ko min kɛ nin ye donc o la directement kaju bala muso de y'i dɛn ka t'o fɔ bala samake ye ko k'i ka dunankɛ min b'i ka bagan gɛn k'a bɛ se fɛn dɔ la dɛ k'a bɛ to ka ko dɔ kɛ bala ka sɔrɔ k'a bɛlɛn ka sɔrɔ ka t'a sɔrɔ a kan ko bon karisa i bɛ nin min kɛ n dege a la maintenant a ka sɔrɔ ka bala dege bala fana ka sɔrɔ ka tirabu tɔgɔ sɔrɔ ka tɛmɛ kaju kan n'a bɛ kɛ n'o tɔgɔ ko musa samake n'o b'a fɔ ko bala samake n'o ye jitumuka ye a yɛrɛ kaburu bɛ janikɔrɔ yen parce que ale tun bɛ laturu da sabali bala sabali bala tununbali ye min ye sara kuma ɲɛnɛ quoi a ye a kuma ɲɛna a ye san wolonwula dɔw ko san tan ni duuru bɛɛ y'i ta fɔ a y'o de kɛ komi n ye min f'i ye an bɛ ka kuma histoire de kan awɔ histoire de don awɔ voilà donc euh, c'est le récit des événements datés awɔ donc a tun bɛ tarabu dali min kɛ k'a ye tiɲɛ da fara kan fara k'a bolo kɛ ka fara dalu b'a bolo a ye tiɲɛ da fara kan wa fara magayara a ye laturu so tan ni wɔɔrɔ k'a ta ni so la fo ka se kolaban so la a y'o da fara sanfɛ bon a kɛlen k'o da fara sanfɛ donc o la directement a labanna tuguni ka tunu a tunutɔ de sa a tununa yɔrɔ min parce que a muso na yɔrɔ muso bɛ n'a sɔrɔ a balolen don muso ɲɛna k'a bɛ sa muso b'a sɔrɔ a balolen n'a a b'a dɔn k'a satuma sera a b'a si falen yiri wɛrɛ yiri dɔ la quoi a bɛ balo. an kun b'o mɛn mɛnɛ ko ka mɔgɔ k'i si falen an kun b'o mɛn. voilà donc a b'a si falen yiri la a bɛ balo a tora ten ka to ten ka to ten. fo finalement diɲɛ yɛrɛ nege bɔ a la donc u b'a fɔ cogoya min na donc o la directement a yɛrɛ ka sɔrɔ ka don dugu jukɔrɔ a donna yɔrɔ min o de ye janikɔrɔ ye mɔgɔ bɛ taa yen de mɔgɔ bɛ taa yen de jura laturu laturu masa bɛ taa yen de jura donc a ye so tan ni wɔɔrɔ min da fara kan mɔgɔ bɛ to ka t'o de kari kari kari kari kari ka n'o d'u ka tiɲɛfan sanfɛ tiɲɛfan ye min ye i bɛ tiɲɛ buguri min da k'i ka

mais dɔw b'a fɔ ko jitumɔgɔw fana tɛ sɔn k'a fɔ ko laturu bɔra c'est à dire eh, c'est à dire forokɔrɔ forokɔrɔ forokɔrɔ terikɛ min bɛ n'o ye kaju fulakɛ ko fula nana ni laturu ye jitumu dɔw b'a fɔ ko fula ko litige bɛ yen nɔ ko saba ye jitumɔgɔw fana tɛ sɔn o kuma ma o fana o fana ye histoire wɛrɛ ye kuma kɔnɔ. aa jitumɔgɔw fana tɛ sɔn o ma ko ko eh, fulakɛ nana ni laturu ye.

donc maintenant euh, laturu nafa ye min ye i n'a fɔ sa par exemple ni mɔgɔ nana i fɛ yen sisan awɔ ko dɔ kɛlen bɛ ka a bon ou bien a garisɛgɛ sirilen don ou bien c'est à dire a sinamuso kɛlen bɛ ka a kɔnɔma a kɔnɔma don ka a kɔnɔ genge mhm. ou bien dɔ na dɔ kɛlen bɛ ka a bon baarayɔrɔ ou bien dɔ kɛlen bɛ ka a garisɛgɛ siri ou bien dɔ kɛlen bɛ ka mɔgɔ sort jeter a kan o de ye laturu d'a kan

a bɛ nafa a bɛ se ka kɛ adama min filɛ nin ye ni adama ye laturu garisɛgɛ so e bɛ se ka saraka ni sana ani guna ye o bɛ e fana mago dilan a bɛ se ka kɛ alimankusi min n'o ye bɔgɔ de e bɛ se ka saraka ni gala yiri bɛ se ka saraka ni c'est à dire koroninfin o bɛ fana mago dilan voilà donc d'accord donc tarabu b'o cogoya la donc ni mɔgɔ nana i fɛ n'i y'a da sisan hmm. n'i ye juguya a ka ko la n'a sɔrɔ muso in kɔnɔma don et que dɔ ye juguya k'a la k'a kɔnɔ genge i bɛ se k'o juguya tiɲɛ o ye baraji sɔrɔ dɔ ye muso fana bɛ jigin lafiya la o ye laturu nafa dɔ ye donc e yɛrɛ fɛ o eh, moribo o ko ninnu ye tiɲɛ ye wa o ko ninnu ye tiɲɛ o tɛ yɛlɛma o bɛ yen dɛ ka mɔgɔ kɔnɔ genge o bɛ yen ka mɔgɔ kɔnɔ genge ou bien ka mɔgɔ ka baaraw la ka dabali kɛ pour que ka se k'a place tiɲɛ ou bien ka se ka

kana siga o la fiyewu ah, fɔlɔ bɔn laturu bɔn laturu nafa ye min ye sisan dɔ bɛ se ka na sa k'a garisɛgɛ sirilen don awɔ
o bɛ se ka kɛ mɔgɔ dɔ mɔgɔ bɛ se k'i yɛrɛ garisɛgɛ siri ka sɔrɔ mɔgɔ ma maga i la o bɛ se ka k'i yɛrɛ falila kɛ ye cogo di tan a bɛ se ka kɛ i bɛ taa sɔrɔ peut-être i i i i i dari i muso fɛ awɔ

an ka e ka e ka laturu bi n'a ye ka laturu bi e ka saraka ye min ye ne b'o yiri bɔ k'a d'e ma ka tila k'a f'i ye ko mɔgɔ yɛlɛ woro ye ko o ɲimi e k'i ka dimitɔ woro in bɔ ou bien i ka ɲɛfiyentɔ sɔn ou bien i ka misiriwelela sɔn o y'a sɔrɔ e ka affaire dɔ bɛ e ka affaire dɔ bɛ cent mille o kulo kelen don résultat de ou bien dans les soixante-douze heures b'o minɛ yɔrɔ laturu nafa ye kɔni e mɔgɔ mɔgɔ tɛ se mɔgɔ b'a fɔ ka min nafa mais e min i ka e min garisɛgɛ da e tɛ se ka min nafa o. aa moribo aa

o fana bɔra arabuw fɛ yen voilà ko don dɔ la ko kira taara kɛlɛ la ni a a bal- a balimakɛ n'o ye badara saja ye n'o y'a yɛrɛ denmuso cɛ ye u su fɛ u nana awɔ maintenant u nalen u danna soforokun na fatumata ko a ka mɔgɔw ma ko bi kɔni k'ale cɛ n'a fa bɛ don su in na makan kɔnɔ mhm bɔn mɛlɛkɛw taara a fɔ kira ye k'a kana sɔn ka don dugu kɔnɔ ko a ka si dugu da fɛ mhm dugu jɛlen kira donnen bɛɛ la fatumata la k'i ko k'i ka koloni ko ko i cɛ n'i fa bɛ don surɔ ko mais k'u donna sɔgɔma yɛrɛ de ko donc i ka koloni ye nkalon tigɛ kira ko non koloni ma nkalon tigɛ ale de y'o kɛ ala de y'o k'ale k'o kɛ pour que fatumata kɛlen ka koloni kanu cogo min na a kana kanu koloni kanu fo ka fo k'a dama tɛmɛ ka ɲinɛ ala ko ala kɔ sinon effectivement olu tun kan ka don surɔ de
mais donc o b'a yira k'a fɔ kolon mais moribo
bon kolonifilaw dun ni eh, buguridalaw ye kafiri ye silamɛw bolo donc e filɛ ka histoire min ɲɛfɔ ne ma se k'o faamu dɛ kira denmuso yɛrɛ ka kɛ koloni fɛ o dun buguridalaw ni kolonifilaw bɛɛ o bɛɛ bidaya o bɛɛ kafiriya ye

mais koloni ye tiɲɛ ye parce que koloni tamasere n'a bɔ koloni tamasere ka teli n'a ye fɛn fɔ a yɔrɔ la a ka teli maintenant barika bɛ turabu la turabu ye yiri de ye ale fanba yiri de comme la nature ne ment pas c'est à dire diɲɛ yɛrɛ yiri de ye quoi o diɲɛ yɛrɛ diɲɛ n ko diɲɛ diɲɛ la la vie même c'est la nature diɲɛ yiri de ye quoi ça c'est vrai o tiɲɛ diɲɛ kɔni ye yiri de ye yeah
maintenant turabu turabu fanba ye yiri de ye et puis turabu ye saraka ye koloni fana ye yiri ye eh. mais koloni yiri dɔnbaga de man ca attends eh, mandekaw a ko ko histoire de don min fɔra a ɲɛna a bɛ k'o de fɔ sinon eh, a dalu c'est à dire quoi preuve a tiɲɛ jɔnjɔn tɛ mɔgɔ si bolo parce que eh, eh, yeah, parce que moribo ni c'est à dire kamitiw de fana bɛ yan kamitiw ko c'est à dire ko bɛɛ de bɔra farafinna olu fana tɛ ka sɔn o version ninnu ma olu fɛ kɔni ko fana bɛɛ bɔra olu de fɛ yen quoi yeah. mais baro don baro don a bɛ faamuya awɔ la causerie c'est de donner et de recevoir ça c'est clair je suis d'accord avec toi

merci a bɛ i n'a fɔ c'est à dire kinibolo ni numanbolo de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni kinibolo bɔra a la ka to numanbolo ye hali n'i ye baara kɛ i bɛ sɛgɛn dɔɔni
d'accord awɔ ni ni i numanbolo d'i kɔfɛ ka to ka baara kɛ ni kinibolo yanni wulafɛla yanni wula yanni wula ka se i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko bɛ sen na o ye tiɲɛ ye Mais ni kinibolo ni numanbolo fara kinibolo kan ne hakili la a bɛ nɔgɔya i bolo dɛ o ye tiɲɛ ye hali tagama fɛn bɛ ka kɛ ni numanbolo siri kɔfɛ ka tagama ni kinibolo gansan ye tagama yɛrɛ diya ye bolo fila ka finifana de o farisogo de bɛ ka tagama o ye tiɲɛ ye d'accord donc maintenant n bɛna ninnu mutu an ka segin an ka laturu la donc ni kima laturu ni kolonin
Ah. dɔ ah, de bɛ k'a fɔ yan nɔ ko ko ne dalen tɛ moribaara ah. ayi ne dalen tɛ moribaara yɛrɛ la bilen quoi dɔ de bɛ k'a fɔ yan. n y'a faamu c'est à dire chacun est libre de. ayi n tɛ n tɛ k'e jaabi moribo ko tɛ dɛ eh, auditeur dɔ de bɛ k'a sɛbɛn yan nɔ ko ne dalen tɛ moribaara la tuguni ko ne kɛra professionnel ko ne tɛ ne t'a si la bilen a bɛɛ nkalon cɛncɛn na ne m'a fɔ turabudalaw ta tɛ tiɲɛ dɛ. awɔ ne m'a fɔ aw ta tɛ tiɲɛ dɛ n ko karamɔgɔ ninnu de ta tɛ tiɲɛ ye bilen.

a tun bɛ koloni fili mais eh, kɔmɔ tun b'a bolo kɔmɔ de tun b'a bolo a ka kɔmɔ tɔgɔ ko jara kɔkɔ a ka kɔmɔ tɔgɔ jara kɔkɔ ale tun subagaw bɛ ale tun subagaw minɛ de loma kɔnɔ mais n'a ye min f'i ye koloni na ale yɛrɛ b'o dɔn a tɛ ci a bɛ kɛ donc somaya eh, eh, kɔmɔtigiya

bɔn o de kosɔn e bɛ k'a fɔ ko dɔw ko bidaya don ne tɛ sɔn parce que munna na parce que ni e bɛ ɲɛguwan kɔrɔ sisan sisan dɔ ye e bon kɔrɔtɛ sisan ka ka e e e farisogo dɔ yɔrɔ dɔ to toli sisan kasa bɛ ka bɔ ni ni somakɛ y'e furakɛ n'e nɔgɔyara est ce que somakɛ ka ala tɛ ɲuman falen juguman na ala ye kalikɛla tɛ ɲuman falen juguman na ne ko ala bɛ en guise de reconnaissance ala b'o tigi sara ju o o o somakɛ sara juguman de la ayi o kɔni tɛ sara juguman na voilà donc chacun est libre de penser ni kuma ninnu ye pour que i yɛrɛ ka se k'i yɛrɛ orienter kuma kɔnɔ quoi o ye tiɲɛ ye
voilà donc maintenant kolonifili tiɲɛ don turabu tiɲɛ don maintenant n'i sera dɔnbaga min b'a dɔn parce que n'i ye mɔgɔ jɔ kɛmɛ kɛmɛ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ bi seegin de bɛ turabu dɔn tan mugan in b'a kɛ olu wolo fini fana ma u t'a dɔn donc ni e taara bɛn n'o mɔgɔ mugan ye e bɛ bi seegin ka nkalon bi seegin ka tiɲɛ kɛ nkalon ye parce que e ma bɛn n'a ɲuman ye ani tiɲɛ tɛ o tɛ kelen ye o

doma filɛ doma ye yiribɔla de ye doma ye yiribɔla de ye voilà mɔgɔ min bɛ yiri bɔ ka mɔgɔw furakɛ ani mɔgɔ min bɛ yen n'a bɛ kilisi kɛ situlu ni fɛnw na ka mɔgɔw kun kisi ani ka yiri bɔ ka mɔgɔw furakɛ o de ye doma ye
Alo? Voilà maintenant woloba woloba ye mm. koma ɲaga kɛla mɔgɔ min bɛ koma ɲaga kɛ i n'a fɔ sisan k'i ka monturu fili kɔlɔn kɔnɔ k'a mm. bolo ka a bolo jɔsi farisogo la dɔrɔn k'a ta ka b'i farisogo la ou bien ka papier eh, furaburu kɛ eh, furaburu kɛ ji la k'a bolo da ka bɔ ni wari ye olu ye koma ɲaga kɛlaw de ye o ye o ye o ye jinɛmoriya ye wali wala wala wala wala a b'a fɔ ko koma ɲaga ka ka monturu bila kɔlɔn kɔnɔ k'a labɔ i ye bɛɛ jɔlen ɲɛna ka wala wala bɔn cɛ dɔ tun b'o kɛ ale tun ye soma ye mais a kuma ye ko kalanna mɔzɔma mɔzɔma sumaworo ale kalanna ka di mɔzɔma sumaworo ale tun ye i ka monturu gosila k'a bila kɔlɔn kɔnɔ mais n'a y'a bolo maga i farisogo la a b'a bɔ mais pourtant soma tun don mais

awa a bɛ ni donso kɔgɔra n'a sɛgɛnna sogo faga la a tɛ se ka boli ka taa kungo kɔnɔ tugun a ye san bi wolonwula ninnu sɔrɔ a bɛ se ka kɛ soma a bɛ se ka kɛ donso a bɛ se ka kɛ soma ye parce que o y'a sɔrɔ a ni kungo kɔnɔ sogo olu ye dalu d'a ma Awɔ. a yɛrɛ fana ye dɔɔni sɔrɔ awɔ
a bɛ yiriw dɔn ani kungo kɔnɔ yi- kungo kɔnɔ fɛnw kuma parce que kungo kɔnɔ sogo fɛn bɛ i n'a fɔ dajɛ Awɔ. dajɛ ye jinɛ de ta ye jinɛ min bɛ kungo kɔnɔ i n'a fɔ saga ye anw ta ye dugu kɔnɔ cogo min na ani bakɔrɔni an ta ye dugu kɔnɔ cogo min na eh, kungo kɔnɔ sogo de fana

jama bɛ ka lamɛn awɔ a bɛ se k'i kɛ kunnatɔ ye k'i kɛ bagitɔ ye ou bien k'i paralyser sur le champ mais ni tutu t'i da ni dalu t'i bolo ni yiri kolo gɛlɛn kolen t'i la i bɛ to o la o. donc jinɛ ko ye tiɲɛ jinɛ bɛ jinɛ bɛ yen wa. mon cher jinɛ ye tiɲɛ a tɛ ci. ah mais jinɛtigi minnu bɛ ɛ ɛ quartier kɔnɔ don o fana ye tiɲɛ ye wa.

donso bɛ kɛ soma ye n'a kɔrɔla doma d'accord donc soma ye eh, mɔgɔ de ye mɔgɔ min bɛ eh, eh, turabu da min bɛ turabu da donso yɛrɛ bɛ turabu da hali donso fana bɛ turabu da ko ne k'a lajɛ n'o sɔrɔ n bɛna taa kungo kɔnɔ ni sogo min na ni n bɛna taa faga ni n bɛna taa a ko ɲɔgɔn ye est ce que n bɛ s'a la n kan ka yiri jumɛn bɔ ka n ko ou bien n kan ka n ka boli jumɛn sɔn pour que ni n taara n kana se k'a jɛ i n'a fɔ tɔgɔfɛbila bamajigi kɔntɔrɔn bon kɔntɔrɔn kɔntɔrɔn min filɛ nin ye kɔntɔrɔn ye fila ye donso dɔ de tun bɛ ko kɔntɔrɔn a muso ye sanɛnɛ ye a muso de tɔgɔ ko sanɛ wa voilà sanɛnɛ maintenant a kun cɛ ka jugu a kun bɛ na so kɔnɔ su fɛ de dans les heures de minuit ka don quatre heures du matin a bɛna sogo d'a muso ma mais ni dugu ni dugu ni kɛnɛ bɛ fɛ ka jɛ a bɛ boli ka taa kungo kɔnɔ a ka kalandenw

donc maintenant eh, a muso de fana musokɔrɔba dɔ de ye fɛn dɔ di muso in ma ko muso k'o kɛ dumuni na awɔ donc eh, a y'o di a cɛ ma kɔntɔrɔn ma a sunɔgɔra donc dugu jɛra kɛnɛ bɔra k'a jɔlen to dukɛnɛ ma a maloyara komi a kun cɛ ka jugu e eh, janfa ja bi ma janfa bila diɲɛ kɔnɔ a ko muso ma k'e ye ne janfa komi a bɛ ko dɔn

o kɛra les quatre points cardinaux de ye dankun ye sira naani kunbɛn yɔrɔ donc o kɛlen sisan a muso sanɛnɛ in kɛra sɛgɛ ye kɔnɔ ye ka yɛlɛ sanfɛ maloya bolo
voilà donc maintenant kalandenw de bɛ to sisan n'u taara n'u bɛna taa sogo faga n'u jɔ k'u kunbelekun turu ka woro ci u karamɔgɔ kaburu la dankun na les quatre points cardinaux sira naani kunbɛn yɔrɔ la ka sɔrɔ ka u kalikan di karamɔgɔ ma u taa kungo ni sogo ni kungo diyara u bɛna na ka na a kɔmasegin foli kɛ a dankun na o de kɛra dankun kɛra dɔnnikɛlaw ka kale ka siɲɛ ye n'o ye donso ye plus précisément kɔntɔrɔ ka sira fɛ hmm? ani boli min bɛ ni mɔgɔw b'a sɔn kɔntɔrɔ kɔntɔrɔ fin bɛ kɔntɔrɔ bilennin olu fana tɛ kelen ye l'Afrique est plein de mystères hein? voilà donc ah, oui. donc o y'o ye maintenant eh, ni donso kɔgɔra a bɛ kɛ soma ye ɔ i m'a dɔn k'an ka jamana ka di k'a fɔ ko an ka nin bɛɛ bila kɔfɛ ka ɲinɛ nin bɛɛ kɔ an bɛ se k'o kɛ cogo di an tɛ se ka ɲinɛ o kɔ
Voilà ni donso kɔgɔra a bɛ kɛ soma ye donso kɔgɔra a bɛ se ka kɛ furabɔla fana ye a bɛ se ka kɛ furabɔla fana ye a bɛ se ka fura parce que a ye san min ala ye sa sa ala donso ye san bi wolonfila sɔrɔ mais a san bi saba donna kungo kɔnɔ a ye san bi naani bi la sɔrɔ kungo kɔnɔ maintenant bi saba in o y'a si nama ye maintenant don donsoya kɔnɔ a ye san bi naani sɔrɔ ça fait les soixante-dix non

jurumu foyi t'o la dɔnnikɛla ka kisa ka gɛlɛn parce que an bɛ ɲuman kɛ an bɛ juguman kɛ o de y'a kɛ mɔgɔ kana fɔ mɔgɔ ma ko ka komi ko karisa ye jahanama kɔnɔ mɔgɔ ye ala de ta a ka arijinɛ ala ta de ye c'est-à-dire a ka arijinɛ ye a ye mɔgɔ min kanu a b'o de don a kɔnɔ sinon kira min filɛ a fa ye abulayi de ye o o kɔni o kɔni kun tɛ seli la tiɲɛni na dɛ ayi n ko kira fa ye abulayi de ye o awɔ

Buguridala bɛ se k'a dɔn mɔgɔ wolodon wolodon f'i ye wa? o o o o bɛ yen mɔgɔw bɛ yen min b'o dɔn o ye ka mɔgɔ ka sakala kɔ k'i buruju gosi k'a lajɛ dɔw b'o lajɛ k'a fɔ i wolola nin don o bɛ yen Ah, d'accord, ok. mais ne ka dɔnniya ma s'o ma ne kɔni bɛ se ka tamaserew fɔ i kan Mhm. k'a fɔ fiyɛ b'i kankala kan to so la mais o dɔnnikɛlaw mali la yan mɔgɔ bɛ min se k'i wolodon f'i ye k'i sadon f'i ye fana n'i buruju gosira o bɛ yen o dɔnnikɛlaw mali la yan o tɔ bɛ diɲɛ kɔnɔ o tɔ bɛ mali kɔnɔ bilen c'est ne de bɛ k'o f'i ye bi bi in na kabako don sari yɔrɔ min don jɔmɔgɔla ye kara ye quoi ayi an ma jɔ i la an ma jɔ

donc an bɛna tigɛ ka tila ka deuxième partie kɛ donc o question tɔ tora fila ye sisan n'an y'o kɛ o y'o émission bannen donc i bɛ n wele n b'a tigɛ dans quelques minutes dans deux secondes i bɛ n wele ou bien n'a y'i ja non n'a y'i ja to ligne na ne bɛna tigɛ écran na donc an bɛ continuer y'a mɛn voilà mandekaw ayiwa an bɛna émission tigɛ ka segin a kan aw kana taga dɛ kow bɛ yen dɛ sarakaw de bɛna fɔ aw ɲɛna.